ndi nthawi ya mlakatuli ani ngozo ndi ndakatulo Mapiri ndi mitsinje zabiriwira chifukwa cha inu, mwadza ngati mvula mu nyengo ya ng'amba. Misanje ya kumasiye yagwa ngati mtengo wokalamba. Mdima wamanyazi wathawa ngati mleme oona kuwala. chifukwa inu kunkhuni mwana wa dambule ndinu tsache la pasosola losesera misozi ya mtundu wa achewa ndinu mvula ya chitukuko yomeretsa mbewu za chiyembekezo makolo athu akufuula ku kaphirintiwa mwanayo mwanayo ndinu mpulumutsi kalonga wathu ngakhale amalamulo adavomereza za inu. Timagona m'zisa za eni ngati anankhwali osowa mawo. Mawu athu anali ngati zeze long'ambika. Lero mkango wa Malawi wabangula ndi kugwedeza mitundu. Mwasonkhanitsa zidutswa za mitima ya Achewa nkuwulunga kukhala mtima umodzi. Ndinu phiri losasunthika ndi mphepo. Ndinu Mkango wogalamuka. Ngakhale otsutsana nafe adavomereza za Inu, ndi chifukwa pa tsiku lija sadayimike mkono. Si uyu lero tili limodzi ndi Kalonga wathu, wawala ngati dzuwa m'bandakucha, ulendo kokagwira dzanja la wodwala kuchipatala. Tidamaliza kudya naye nsima ya umodzi, msuzi wa chikondi uli m'mbale, timwa naye madzi a mtendere m'chikho chimodzi. Dzulonsotu tinali naye polira, chikondi chake chaposa cha azimu, chifukwa pakudya azimu amathawa, komatu Kalonga wathu amadya Amalira amaseka nafe limodzi iye ndiye mthunzi kalonga ndiye mfumu ya mafumu ya achewa mchewa mvera liwu la agogo lumbila kuti sudzapandukilanso nena kuti sitidzapitanso kwa amang'anja kukapempha mvula nenanso kuti mphamvu zathu sitikapemphanso kwa angoni Ndipo ngakhale malonda kwa Ayawo sitikaphunziranso chifukwa tsopano tili pa chifukato cha Kalonga Sosola nambala 9. Sitidzapandukirananso ngati nkhuku pa gaga. Tidzadya umodzi ngati chiswe pa chulu popeza Kalonga ndi dambo losaphwa. Zifuyo zonse zimamwa momwemo. Iye ndi khonde la chilungamo, wotopayo amausamo moyo. Mwachotsa mangawa a Mchewa Kalonga wathu. Ufumu wanu ukhala thanthwe pa Malawi poti ngakhale akunja avomereza kuti mwawaposa mphamvu. Ndinu mfumu ya mafumu, Kalonga Sosola number 9. Tizingochita mwachidule pang'ono pang'ono.

tsopano onerani sewero lomwe mutu wake ndi za kumkaika taleka lopangidwa ndi a area 24 chifukato Ulangizo zori jani. Tukuri ruroya ndama rubira kwa mungu mkaidi. Kumkaika kwanda. Ah, ah, mwaiwala tupita kwa Gawa Undi paja timatolera zaka zilizonse timasankha anthu awiri amakatiimirira kumene zidakalipobe zidakalipo inu simudziwa kuti Malawi muno tili ndi mfumu yathu mfumu Soso ah, izo munenazo nzanu koma ifeyo tupanga za kumkaika akata kutsalira ingi Mutsalira. musonkheso iwe mwene kuti musonkhe

Tabwani akwaku tabwani. Panga tizozera bwino zanuzi. Panga tizozera. Eh? Kalonga Sosola. Kalonga Sosola wakuno ku Malawi. Eh. Oh oh. Ubu yake wako malayo. Oh. Ndiye Kalonga Sosola. Takomereza kuti kuno ku Malawi iyi ndi mfumu yathu Kalonga Sosola namba 9.